istigh, tá sé ag Cathal Piocann sé suas é ar an ó bhí calaois déanta ar Cathal agus tá an liathróid imithe isteach san cúl agus tá cúl againn tar éis nóiméad amháin ó Cathal Ó Bambaire b'fhéidir go raibh calaois déanta air ach tá an tá an liathróid imithe isteach sa líontán agus tá cúl ag muintir Phobalscoil Corca Dhuibhne ana-thosnú againn ach bhí ana-thosnú ag muintir ó Cill Airne an bliain seo caite anseo nuair a bhuamar ach anois beidh cic amach anseo ó Cill Airne Andrew Ó Conchúir anseo

Anois, ceann tapaidh, suas go dtí Maitiú, Maitiú dul suas an páirc. Tá siad ca, dhein calaois ar Maitiú thall ansin. Agus tá seans ag Maitiú é thóg go tapaidh, tugann sé ceann deas amach anseo, go dtí Caoimhín Ó Beaglaoich, anois Caoimhín, tugann sé isteach, ceann deas isteach go dtí Tomás Ó Súilleabháin, tá Tomás ag dul isteach anois, suas ar an taobh dheis seo, ó, cailleann sé an liathróid, tá an liathróid ar an dtalamh anois, ach piocann sé suas go tapaidh é agus, Ritheann sé isteach arís, tá sé ag lorg cabhair anois, tá an tá cabhair ann ó Pól Breathnach agus cuireann Pól thar an trasnán i gcóir an pointe eile i gcóir muintir Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Sin Cathal Ó Lúing, dhein Cathal Ó Lúing sár obair ansin istigh agus anois tá sé ag Colm. Colm ag dul suas an páirc anois, ceann ard suas anseo, ceann gleoite go dtí Pól Breathnach, tá cabhair ag, Pól, Tá cabhair ag Pól ó Thomás Ó Dubháin. Tá sé ag Tomás anois uimhir a dó dhéag ach ach ag imirt lár na páirce. Cuireann sé isteach leis an cos cos chlé isteach go dtí Tomás Ó Súilleabháin. Tá sé ag Tomás. Casann Tomás isteach ceann íseal ansin go dtí Cathal Ó Bambaire. Tá sé ag Cathal. Casann Cathal amach leis an dorn é go dtí Pól Dubháin. Beagáinín mall anois ó muintir Corca Dhuibhne ach tá sé ag Tomás arís ar an taobh clé. Casann sé ar an tasann casann sé isteach go gleoite agus cuireann sé thar an trasnán é. Pointe gleoite ansin ó Tomás Ó Súilleabháin. Tomás, mar a dúirt mé, a bhriseadh ar a dhroim ach tá sé ag imirt ann fós ach tá sé i dtrioblóid, tá Pádraig i dtrioblóid, tá sé ar an dtalamh. Cuireann sé thar n-ais ansin go dtí Pádraig Ó Conchúir agus anois Pádraig amach go dtí Marc agus Marc go tapaidh suas go dtí Pól. Anois Pól, tá Séamus Ó Muircheartaigh leis, tá Maitiú leis ach Pól ag dul. leis an dorn isteach ansin go dtí Séamus, bhfuil seans ag Séamus, amach go dtí Matthew, tógann Matthew cic agus cuireann Matthew thar an trasnán é. Ana-phointe ansin ó Matthew Ó Flatharta, fuair sé trí cinn an oíche seo caite agus tá pointe anois haon a ceathair ag muintir Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Cuireann Micheál isteach sa lár é, go dtí an fear mór anseo, Tá sé ag fear mór ansin Ciarán Murphy ach chaill sé é. Tá sé ag Caoimhín. Sárobair arís ó Chaoimhín Ó Beaglaoich agus cic gleoite suas go dtí Pól Breathnach. Pól Breathnach ag dul isteach anois. Féachann sé suas cuireann sé isteach leis an cos chlé. Isteach go dtí Tomás Ó Súilleabháin. Casann Tomás. Seasann Tomás suas anois. Tógann sé an cic is tá sé imithe thar an trasnán. Is maith liom é sin. Is maith liom Tomás na cinn sin a thógaint agus dhá phointe anois ó Tomás Ó Súilleabháin agus is dóigh liom haon a 5 in aghaidh Níl aon scór fós ag muintir Chill Airne is dóigh liom. Tá Jack anois ar an talamh é féin agus tá Colm ag déanamh sárobair arís. Cé fheiceann Jack? Cuireann Jack isteach é. Cé an fear tapaidh anseo? Uimhir 13. Cuireann sé isteach ann ceann ard. Sea, tá sé imithe thar an trasnán. Gavin Kiely is dóigh liom. Gavin Kiely ó Glenflesk. Sin cos clé agus tá sé imithe thar an trasnán. Imithe thar an trasnán ansin ó muintir Chill Airne agus uimhir a trí déag ansin, sé sin Gavin Kelly, Gavin Kelly agus dhá chlaí. Mar a dúirt mé, lá gleoite againn anseo inniu, ach anois ceann ard, tá Dáithí ann agus tá Matthew Ó Flaherty ann, tá sé ag Matthew, tá Matthew ar an dtalamh, faigheann sé cabhair ansin ó Phádraig Ó Conacúir, Pádraig Ó Conacúir, isteach ansin go dtí an lár go dtí Marc Ó Conacúir agus ceann iontach ó Marc, Marc amach ansin go dtí Caoimhín Ó Beaglaoich, Caoimhín suas an páirc ansin go dtí Séamus, tá sé ag Séamus, caitheann sé. Go tapaidh ansin ar an ar an cos clé isteach ansin go dtí Tomás tá sé tá sé tá Séamus réidh tá sé réidh chun é a thógaint Tá sé ag teacht anois buaileann sé ceapann sé go bhfuil sé go hiontach ceann ceann an-mhaith ó Séamus ansin agus pointe eile 1 a 7 anois in aghaidh dhá phointe 1 a 7 agus is dóigh liom go bhfuil sé cóngarach do leath am. Cic amach anseo, ceann ard agus tá sé leath am anois, leath am againn, mar a dúirt mé, 1-7 in aghaidh 2 phointe. Coláistí Chiarraí, Kerry Post Primary Schools final. Táimid réidh anois don dara leath. B'fhéidir go dúirt mé go raibh sé 1-7 ach 1-6 atá an scór ceart, ná 1-6 in aghaidh dhá phointe. Agus gabh mo leithscéal eile do i gcomhair do Phádraig Ó Dubháin, b'fhéidir gur glaoch mé Tomás ar Phádraig cúpla uair ach níl ach Pádraig amháin ann agus tá sé ag imirt go hiontach inniu, sé sin Pádraig Ó Dubháin. Diaidh ansin, uimhir 17 Jack Cahill nó is dóigh liom Jack Cahill atá ann, níl fhios agam anois. Isteach arís agus thar n-ais leis an dorn, á cé atá ann ach Brian Ó Beaglaoich. Tá Brian, sár cluiche anseo inniu ag Brian, ó Brian. Amach leis an dorn go dtí Pádraig Ó Conchúir agus amach arís go dtí Marc. Anois tá Marc ag déanamh iarracht teacht amach as. Amach leis an dorn go dtí Pádraig Ó Conchúir agus amach arís go dtí Pádraig Ó Dubháin. Anois tá sé ag Colm Ó Muirthile. Colm, Mar a dúirt mé tá sár cluiche á imirt ag Colm inniu agus amach arís anseo go dtí Pádraig Ó Conchúir. Pádraig isteach, ceann tapaidh isteach ansin go dtí Tomás Ó Sé. Tá sé ag Tomás ach dhein calaois ar Tomás. Pádraig Ó Conchúir in aice le Gavin Kelly. Ceann ard isteach.

Bhfuil sé ag teacht isteach. Tá! Cic gleoite ó Séamus Ó Muircheartaigh agus pointe eile i gcomhair muintir Phobalscoil Chorca Dhuibhne. Tá sí. Sideline ball i gcomhair muintir Phobalscoil Chorca Dhuibhne arís. Tá sé ag Caoimhín. Ach tá sé thar n-ais anois ag Cathal Ó Luing. Caithfimid bheith níos tapaidh arís. Anois tá Matthew ag.

Thar n-ais go dtí Pádraig Ó Dubháin. Tá sé ag Pádraig, uimhir a dó dhéag. Ah, ceann deas isteach go dtí Colm, Colm Ó Muirthile, ag dul suas an gort anois. Ceann isteach ansin go dtí Tomás Ó Sé. Tá Tomás Ó Sé ag dul isteach anois. Bhí seans aige agus thóg sé an seans agus cúl ansin ó Thomás Ó Sé. Cúl ó Thomás Ó Sé. Sárobair ansin ó Colm agus chuir sé isteach go dtí Tomás agus lean Tomás ar aghaidh agus agus fuair sé cúl gleoite. So, cén scór anois againn? Is dóigh liom dó a seacht is dóigh liom in aghaidh dhá phointe. Is cúl gleoite ansin ó Tomás Ó Sé. Bhí Marc páirteach ann agus bhí Colm páirteach ann. Bhí an cóngarach leis ach bhí an calaois ar an fear Cill Airne. Tá sé ag déanamh iarracht é a thógaint go tapaidh agus thógann sé go tapaidh é leis an cos clé agus ó sea, tá an fear, is dóigh liom Alan Moriarty, uimhir a fiche, a fuair an ceann sin is dóigh liom. Sea, fear eile ó Lios Póil tagtha isteach, Micheál Ó Caomhánaigh, fear ó Lios Póil. Bhí deartháir ag imirt anuraidh, Tomás. Sár-peileadóir agus fear mór an fear seo, agus tá seans aige anois. Fuair Tomás cúl cúpla nóiméad ó shin, ceann isteach ansin i dtreo Tomás Ó Sé. Tomás Ó Súilleabháin, Tá sé ag Caoimhín Ó Beaglaoich anois, Caoimhín ag dul isteach leis an cos clé, Ceann Ard, Tá Shane ann, Tá sé ag Shane, Casann iarrann sé ar an cos clé agus cúl iontach ansin ó Shane Ó hUallacháin, cúl ó Shane, Níl Shane ach ar an pháirc le cúpla nóiméad agus tá cúl aige, Cic gleoite ansin ó Caoimhín Ó Beaglaoich. Agus anois cad tá againn, is dóigh liom, trí seacht in aghaidh trí phointe, trí seacht in aghaidh trí phointe, Sea. Sé déag in aghaidh a trí is dóigh liom. Muintir Phobalscoil Corca Dhuibhne chun cinn. Cúl iontach ansin ó Shane. Is dóigh liom Jordan Kiely. Cos clé anois timpeall fiche slat amach an taobh dheis leis an cos clé. Yeah, thar an trasnán. Gavin Kiely is dóigh liom. Gavin Kelly is dóigh liom. Gabh mo leithscéal leis an cos clé agus Daithí Ó Conchúir anois leis an cic amach. Amach go dtí lár na páirce, cé tá ann? Tomás Ó Sé ann. Tomás Ó Sé ag déanamh sárobair, cé tá ag teacht anois? Tá Micheál Ó Cíobháin ó Lios Póil, tá sé ag Micheál leis an dorn amach anseo go dtí Caoimhín Ó Beaglaoich. Caoimhín, bhfuiltear chun pointe a thógaint nó b'fhéidir go bhfuil cúl á lorg acu? Sea, Tógann sé go tapaidh é. Ó agus téann sé isteach sa cúl. Tá sé ag muintir Cill Airne ag dul suas an páirc arís. Micheál Burns, níl an fear seo críochnaithe fós. Tá sé ag déanamh iarracht dul isteach. Tá Marc cóngarach dó. Tógann sé cic agus tá sé imithe thar an trasnán. Thar n-ais ansin go dtí Pádraig Ó Dubháin? Pádraig thall ansin go dtí Marc Ó Conchúir. Tá sé ag Marc agus tá cabhair ag Marc ón fear sin Caoimhín Ó Beaglaoich. Óóóó! Sár peileadóir an fear seo agus leis an dorn isteach go dtí Tomás Ó Súilleabháin. Tá sé ag Tomás anois. Casann Tomás amach agus sin cos Óóó thar n-ais ansin go dtí Pól Breathnach. Tá sé ag Pól. Tá Pól ag déanamh iarracht dul isteach. Bíonn calaois ar Pól. Cic saor amach ansin go dtí uimhir a 4, Philip Casey, tá sé ag Philip, leis an dorn amach ansin, tá Seáine Bambury, tá, dhéanann Seán calaois ar an fear ó Clár an am sin agus thall ansin go dtí Caoilfhionn Teahan, Caoilfhionn Teahan anois ag dul suas an páirc, ceann íseal leis an cos clé, isteach ansin, níl a fhios agam cé atá ann, fear a tháinig an páirc le cúpla nóiméad, uimhir 21 ansin ná Paudie Clifford ó Fossa, ó tá sé ar an talamh, an-chóngarach don talamh an am sin ach Tá sé ag dul isteach fós leis an cos clé, ceann gleoite ón fear sin agus pointe eile ansin ó Chill Airne, 1 6 anois is dóigh liom in aghaidh 3 7. Óóó, ceann íseal ansin ó Dáithí Ó Conchúir, Dáithí Ó Conchúir amach ansin go dtí, tá an am nach mór suas, tá sé ag Brian, Brian Ó Beaglaoich, amach ansin go dtí Pádraig Ó Dubháin, anois tá sé ag Maitiú Ó Flathartaigh, tá Maitiú Ó Flathartaigh i dtrioblóid ach tá cabhair ansin, ó Cathal Ó Luing, Cathal Ó Luing, ceann gleoite, suas ansin go dtí Tadhg de Brún ansin, dorn thar n-ais go dtí Cathal Ó Gairbhí, Cathal Ó Gairbhí, suas ansin go dtí Micheál, Micheál Ó Cíobháin, Micheál Ó Cíobháin, dul suas an páirc, fear láidir anseo, tá seans aige cúl a fháil is dócha agus tá cúl faighte ansin ó Micheál Ó Cíobháin ó Lios Póil, cúl gleoite, cúl gleoite ó Micheál. Cúl gleoite ansin ó Micheál, mar a dúirt mé bhí a dheartháir ag imirt anuraidh, sé sin Tomás, ach tá Micheál ag imirt inniu, tá sé tar éis, tá cúl aige agus anois tá ceithre cúil agus seacht cúilíní againn, four seven in aghaidh a haon a cúig is dóigh liom, sea, ó, cic amach anseo, Tá Tadhg de Brún ann ach tá an fear mór seo ann fós, sé sin Ciarán Murphy. Tá sé, Ciarán, ag dul suas an páirc ach cé atá ann arís ná ach Brian Ó Beaglaoich. Inis dom cé atá ag druibleáil. Tá an cluiche críochnaithe. Pobalscoil Chorca Dhuibhne have just won the O'Sullivan Cup. Replay here in Strand Road.

Captaen Daingean Pádraig Ó Dubháin agus de réir mar a thuigim ní raibh aon choinne agat roimis an chluiche go mbeadh an caipín captaein ach a hamhargaidh. Ní hamháin Joe Mhaisle is mar sin nuair a bhí muid ag déanamh an warm up agus

Thaispeánadar an sprid agus croí ansan chun teacht as an chluiche. Seans go raibh an cluiche sin caillte againn dhá uair sa gnáth chluiche agus ansan san am breise. So thaispeánadar ana ana chroí agus ana charactéir an oíche sin agus cé nár imríomar go hiontach fós tá an croí agus an sprid sin ana tháchtach. Agus ansan inniu bhíodar just d'fhoghlamar ana chuid ón video a bhí déanta ag Pádraig chabhraigh sé go mór linn agus d'fhéachamar ar sin Dé Luain seo chaite agus d'fhoghlamar mórán ón ón video sin agus mar a deirim táimid an-an-shásta mar tá tá Naomh Breandán sinn, tá siadsan an-mhaith leis. Cén dul isteach a bhí agat a bhí ana bhliain ag Pobalscoil Chorca Dhuibhne anuraidh agus gach aon chorn a bhí ann le buachtaint buaite acu ach tarlaíonn sé b'fhéidir do do ógánaigh uaireanta b'fhéidir go mbeidís róshiúráilte dhóibh féin ag dul isteach go dtí cluiche agus bhuel má bhí fuaireadar ceacht maith an oíche déanach. Bhuel sin díreach é agus is dócha go bhfuil ana go bhfuil daoine you know fiú amháin daoine ar an cheantar go bhfuil siad ag súil le rudaí móra ón grúpa seo agus caithfimid a thuiscint gur grúpa iontach is ea iad ach ag an am céanna grúpa óg is ea iad. Bhí cúigear nó seisear den foireann Fé 16 go leith ann inniu agus tá siadsan ag imirt tá siadsan ag imirt ar an foireann sinsir leis. Is dóigh liom bhí duine amháin ar ar a mhéid ag Cill Airne ón foireann 16 go leith so deineann sé sin difríocht ach go háirithe ag an am so den bhliain so Aon uair a bhuann tú corn agus aon uair a bhuann tú cluiche ceannais bíonn tú ana shásta. Mar gan dabht is dócha b'iad foireann Phobalscoil Chorca Dhuibhne rogha na coitiantachta is dócha dul isteach go dtí an gcluiche san ach dáiríre is dócha is féachaint ar an gcluiche inniu ana thús acu cad é a bhí báide agus ceathair nó cúig de phointí agus sara raibh Coláiste Bhréanainn ábalta aon scór a bheith aimsithe. Sin díreach é agus fuaireamar an tús agus le le ógánaigh agus le leaids óga, le aon foireann really, má fhaigheann tú an tús,

B'fhéidir deireadh a chur le Cill Airne ach níor tharla sé agus lean Cill Airne orthu ag teacht ach ansan nuair a fuaireamar an cúpla báide bhíomar compordach ag an deireadh. Agus gan dabht bhreá a bheith féachaint orthu gan dabht an slí a bhíodar ag imirt ar deireadh thiar agus ana chomhimirt foirne le feiscint inniu dáiríre. Bhí, bhí agus bheadh fhios agat go bhfuil siad ag obair le chéile le cúpla bliain anuas anois agus. Mar a deirim, táimid ana-shásta agus ana-bhródúil as an ghrúpa seo agus tá sé go hiontach go bhfuil Corn Uí Shúilleabháin againn arís. An taca seo anuraidh a Éamoinn bhíomar ag caint le chéile lasmuigh den seomra feistis céanna bhí Corn Uí Shúilleabháin buaite agus gan dabht, is dócha, nuair atá corn amháin buaite, beidh sibh ag díriú isteach anois ar Chorn Uí Mhuirí a bhuachtaint an athuair. Sin díreach é. Tá Corn Uí Mhuirí, beidh sé ag tosnú, i gceart is dócha, an ceathrú craobh ag deireadh mí Eanáir so beimid ag díriú ar an chluiche sin agus ní bheimid ag féachaint thairis. So, sin an ullmhúchán agus an traenáil atá le déanamh dó sin idir an dá linn. Agus gan dabht, gach rath ar an bhfoireann agus ort féin mar bhainisteoir ar Chiarraí agus ar dhúshláin mhóra atá agus ar bhliain mhór os do chomhair amach anois a Mharie. Tá súil agam, tá súil agam Pádraig. Go raibh míle maith agat. Ok, fáilte romhat.